Е тщыгъупщэжыпауэ диӏэ псалъэхэм, псалъафэхэм теухуауэ нэтын ӏэрамэ техын щӏэдзауэ щытащ. Ди лэжьыгъэр зэрыдгъэпсыр Бищӏо Борис адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ жоуэ тхылъ итхам ипкъ иткӏэщ. Куэду тфӏэфӏу ди нэтынхэм я зичэзу къыдэкӏыгъуэ доублэ. Ди ипэкӏэ дыкъызытеувыӏам де щыпытщэжынщи, Мис модэ зы псалъафэ гуэр итщ мыбы жьы хъуауэ, иджыпсту сэ си щхьэкӏэ зыгуэрым къипсэлъу срихьэлӏауэ схуэщӏэжкъым, афэр зэв къехъуэкӏынри, лӏо абы къикӏыр. Жьы щӏэхъуар езы афэри щыӏэжкъыми ара афэ жыхуиӏэр, иджыпсту уеупщӏымэ, нэхъ щӏалэгъуалэхэм къыбжаӏэфыну си фӏэщ хъуркъым. Мыр пасэрей зауэлӏым щыгъыу щыта афэ джанэра афэ жыхуиӏэри. Иджы Афэр зэв къохъуэкӏ, жиӏэу щытмэ, зыгуэрым къегъэгузавэ, зыгуэрым къыхегъэзыхь жыу къикӏыурат. Афэр арыншами, езыри апхуэдэу быхъу-быхъуу ящыгъыу щытакъым, ауэ ар нэхъ зэвыж къащыхъумэ, абы щыгъуэ ӏуэхур зыгуэркӏэ зэӏыхьауэ, зыгуэрым къигъэгузавэу щытын хуейуэрат. Аращ а зэманым иджыри зэ жызоӏэри, афэр зэрыкӏуэдыжрэ зыкъом щӏащ, мы псалъафэри абы щыгъуэ. Афэм къыдежьамэ, мырикӏ ныбжьыфӏи иӏэщ мы псалъэмикӏ.
Гурыӏуэгъуэщ. Мыдрейуэ иджыри зы псалъафэ бабыщ зекӏуэкӏэ, жи.
Бабыщ зекӏуэкӏэ нэхъ къагурыӏуэу къыщӏэкӏын, къыбжаӏэфыну къыщӏэкӏын. Мыр къебэнебэу, бабыщым и зекӏуэкӏэр зымылъагъуа щыӏэу къыщӏэкӏынкъым. Атӏэ, апхуэдэу мысту псынщӏэ дыдэу, апхуэдэу моуэ ӏэкӏуэлъакӏуэу Зекӏуэркъым бабыщхьэр, моуэ зебыршу жытӏын. Мис а зебыршу зэрызекӏуэра бабыщ зекӏуэкӏэ жыхуаӏэр. Цӏыху гуэрхэми мыхуэдэ далъагъури, мис абы бабыщ зекӏуэкӏэ ищӏауэ жаӏэурат. Адыгэм пасэм щыгъуэ цӏыхухъуи цӏыхубзи я зекӏуэкӏэ, я зекӏуэкӏэр дахэу щытын щхьэкӏэ ягъасэу щыта. А дахагъэм къыщхьэщыкӏыу емыкӏу гуэр ялъэгъуамэ, ягъэемыкӏуу бабыщ зекӏуэкӏэщ жыхужаӏэу арауэ къыщӏэкӏынт. Нтӏэ, мис, псалъэм папщӏэ, зекӏуэкӏэ дахэм щхьэкӏэ псым ес къазу жаӏэ псалъэм папщӏэ? Къазыр дахэщ.
Нтӏэ, иджыри мис а псым моуэ тес къазыр пэж дыдэу, ар хъеуи мыхъеуи умыщӏэу, мис апхуэдэу, мис апхуэдэу адэкӏэ зэрыкӏуатэр, а цӏыхури мис апхуэдэу дахэу щызекӏуэм де псым ес къазу жаӏэр мыбы нэхъыбэу зыхужаӏэу щыта цӏыхубзхьэра, Псом хуэмыдэу къафэу щытетым дей, мис зымахуэ Шэру Соня и пщыхьэщхьэ екӏуэкӏат. Соня и къафэкӏэ псоми яфӏэтелъыджэу, мыр зэи къэпщӏэркъым и лъакъуэ зэблихыу жаӏэу ахуэдэу сценэм иту щытат. Аращи, мис абы емыщхьу щэ мыдрей къебэнебэу зебыршу зекӏуэм щхьэкӏэ ар бабыщ зекӏуэкӏэт. Бадзэм теухуауэ мис ари псалъафэ зыбжанэ Бадзэр щхьэусыгъуэ яхуэхъуауэ щыӏэщи, ахэм дыкӏуэнщ. Бадзэ ещэу щысын, жи япэр. Мыр иджыпсту ящыгъупщэжа си гугъэкъым, ауэ зыгуэрым япэщӏэхуж хъуамэ. Бадзэ щысщ жимэ, абы ӏуэхуншэщ. Жьэкӏэ бадзэ йощэ, жаӏэ. Мис ари жаӏэ атӏэ, жьэкӏэ бадзэ йощэ ар нэхъ тыншауэ къыщӏынут, мыбы бадзэ ещэу щысыным нэхърэкӏэ. Ауэ тӏуми къикӏыр арат. ӏуэху гуэр имылэжьу, зыщӏригъэхыу зыгуэру ӏуэхуншэу щысу щытмэ, бадзэ йощэ е жьэкӏэ бадзэ йощэ жаӏэну.
Адэкӏэ бадзэ къытемыгъэлъэн, жи. Мыбы бадзэ къытригъалъэркъым жиӏэу щытмэ, зыгуэрым хуэсакъыу, зыгуэрым хьэлъэ гуэр къытехъуэн, зыри апхуэдэу къыщемыгъэщӏу сыту. Мыр псалъэм папщӏэ, анэ гумащӏэм и быным зэрыхущытым нэхъ хуэпхь хъуну къыщӏэкӏынщ, мыпхуэдэу ӏейуэ хуэсакъыу, зыхуэмызапхъэ хуимыгъазэу, гугъуехь химыгъахуэу жиӏэу арат. Адэкӏэ, ещанэ псалъэр бадзэу къыщымыхъун псэлъафэр. Бадзэу къыщымыхъуныр къемыхьэлъэкӏын. Зыуи къыщыхъуакъым, жейуэ ари жаӏэ, бадзэ къыщыхъуакъым. Ар зыуи къемыхьэлъэкӏыу, псынщӏэ дыдэу зыфӏигъэкӏыу щытмэ, ӏуэху гуэр. ӏуэху гуэр, нтӏэ, абы щхьэкӏэ бадзэу къыщыхъуакъым жиӏэурэ ар къытехьэлъакъым.
Ари гурыӏуэгъуэщ, адэкӏэ докӏуатэри бадзэуэгъуэ ныбгъуэ жи. Езы псэлъафэм къикӏыр, итӏанэ, ныбгъуэр зи ӏисыр куэдым ящӏэ хъунщ, ауэ зыгуэркӏэ зымыщӏэ къыхэту щытмэ, ари зи ӏисыр жыӏэгъа? Перепелка, урысчэ жыпӏэу щытмэ, мис а губгъуэм, мэш, гуэдзым, сытым, мис абыхэм и хъугъуэм де мис апхуэдэу хэсу щытащ, мысту щыӏуахыжым де адэкӏэ-мыдэкӏэ къыхэлъэту. Ныбгъуэр щакӏуэхэр куэд лъандэрэ зэщакӏуэ къуалэбзущ, Езыр жьгъей цӏыкӏущ, ауэ и лыр ӏэфӏу, апхуэдэу къащэкӏуу щытщ куэд щӏауэ. Иджы мы бадзэуэгъуэ ныбгъуэ щӏыжиӏэр иджыри зэ жызоӏэри бадзэуэгъуэм деж, а мэшри, а мыдрей гъавэхэр, Хьэцэпэцэхэр. Ахэр къахти, адэкӏэ-мыдэкӏэ къыхэлъэту, мис апхуэдэу а зэманым ныбгъуэхьэр зэрызехьэ хъути, мис абы хуахьу аращ иджы мы бадзэуэгъуэ ныбгъуэр, жыджэру, псынщӏэу, мис апхуэдэу и пӏэм имызагъыу жиӏэу къикӏыу.
Сытми цӏыху жыджэрхэм нэхъ хужаӏэр. Лжьы зыщӏэту, итӏанэ дау и лъэгум хьэндырабгъуэ щыхуа, жаӏэ, мыбдежь гупсынщӏэу къэзыкӏухьым щхьэкӏэ, жэр, жэрым щхьэкӏэ. Жэр ухъун щхьэкӏэ, дэ ди цӏыкӏугъуэм щыгъуэ ар ди фӏэщ хъууэ дэ хьэндырабгъуэр ди щакӏуэу щытат, и лъэгум щытхуэу жэр дыхъун щхьэкӏэ. Иджыпсту экологием хэтхэм Ар къыпхуадэнукъым, ар сыт букӏа жаӏэнурэ, езы хьэндырабгъуэри, адэ ди сабиигъуэм хуэдэу куэду щыӏэжкъым. Уэлбанэ нэужьхьэм сытхьэм дэзу уэрамым къежьэу щыта а хьэндырабгъуэ къомыр. Иджы ахэр иплъагъужыркъым, ари экологиер зэӏыхьэм и щтӏэщэныр.
Хьэндырабгъуэм и дамэм уеӏэбу щытым моуэ зэтежу зыгуэру щытщ абы, уи ӏэпэр зэтеж ищӏу, цӏанлъэ ищӏу. Арагъэнщ ар къызыхэкӏар. Мыдрейуэ иджыри хьэкӏэкхъуэкӏэхэм япыщӏауэ зы псэлъафэ, бажафэ зытегъэлъэдэн, жи. Мы бажэр культурэ псоми ауэду хэту къысщохъу. Хьилэшыуэ, бзаджэу, къигъапцӏэу, бажэм ахуэдэ цӏэ теӏукӏащи щыӏэ. Итӏанэ езыми и дуней тетыкӏэкӏ сыткӏи пэж дыдэу, ӏэмалхьэм хуэӏэзэу, закъыпщӏимыгъахуэу щакӏуэ. Мис апхуэдэу хьэлхьэри хэлъщ абы. Аращи, Бажэм а хьилэшы бзаджэр абы и синоним хъуауэращи, иджы бажафэ зытригъэлъэдащ, жиӏэу щытмэ, бзаджагъэ зэрехьэ, зэрыщымытым хуэдэу закъыщигъэхъуну яужь итщ, жиӏэу мис ахуэдэу къикӏыура.
Акӏэ иджыри бажэр хэту зы псэлъафэ, бажэӏугъуэ щӏэщӏэн, жи. Бажэӏугъуэ щӏэщӏэныр иджы бажэм щещакӏуэм дежкӏэ, бажэр и гъуэм ипщхьэжамэ, ар кърахун щхьэкӏэ, ӏугъуэ ящӏэрэ ӏугъуэкӏэ кърахуу щытар. Аращи, мис абы къытекӏауэра мис мы бажэ ӏугъуэ щӏэщӏэн жыхуиӏэр. Мис апхуэдэу, ну, цӏыхум хуэгъэзауэ щэ и пӏэм къихун, зэхэзехуэн щӏын сыт жиӏэу къикӏыу. Мыдрейуэ иджы псэущхьэм дакъыхэкӏынщи, къэкӏыгъэ, зы къэкӏыгъэ гуэрым теухуауэ, бэлыджэхъу, жи.
Балыджэр иджы бэлыджэхъу щӏыхужаӏэр балыджэр и зэману къратчу ямышхыу щӏэ, хадэм къранэрэ зыкъомрэ ирагъэтамэ, щхьэ ищӏу, жылэ ирищӏу щытащ, иужькӏэ етӏанэгъэ а жылэмкӏэ балыджэ къагъэкӏыжын щхьэкӏэ. Иджы мис апхуэдэу и зэман икӏауэ жылэ зыщӏа балыджэра бэлыджэхъур. Ар цӏыхум теухуауи, гъэужь хъуа гуэрым щхьэкӏэ псалъэм папщӏэ, цӏыхум щхьэкӏэ апхуэдэу жыпӏэну емыкӏу.
Цӏыхум щхьэкӏэ апхуэдэу хужаӏэу сэ срихьэлӏакъым, ауэ дыщыцӏыкӏум щыгъуэ иджыри зэ сигу къэзгъэкӏыжынщи, и щхьэр яупсу щытамэ, щхьэбэлыджэ, бэлыджэхъу жаӏэу.
Нысэкъашэ игъэкӏыжыну. Да, мис ар абы хэту мис ауэду, ауан щӏыкӏэу мис ауэду къагъэсэбэпу щытащ.
Езы бэлыджэр адыгэбзэ и лъапсэкӏэ бэлыджэр и ныкъуэм адыгэбзэу жаӏэ, и ныкъуэм нэгъуэщӏыпӏэ къыхэтхауэ жаӏэ. Мис, иужь дыдэу Иуанокъуэ Нурбийщ мыбы и этимологием елэжьари, Нурбий мыр зэрыадыгэ псалъэм шэч къытрихьэркъым. Абы ипэкӏэ модэ грузинхэм де къитхати, сытти жыӏэу апхуэдэ еплъыкӏэ гуэрхэр зыт къэзыгъэлъагъуэ щӏэныгъэлӏхэри щыӏэщ. Нурбий, Избранные труды жыӏэу иужьрей къыдэкӏа тхылъыра зэрытыр.

Бзэщӏэныгъэм звукоподражание жери щыӏэ, ономатоп жери щыӏэ, мис ахуэдэ гуэр яхэтщ, мысту зыпэщӏыж макъыу зыгуэрым. Мис ахуэдэ гуэру къэмыхъуауэ пӏэрэ жызоӏэ мыр зы макъ гуэрым зыпищӏыжу? Псалъэм папщӏэ кӏыгуугум цӏэ зэрыфӏащам ещхьу и джэ макъым ещхь жаӏэу. Иджы мис ахуэдэу къэхъуауэ пӏэрэ жызоӏэ, бамбыру ӏуащ жиӏэмэ псоми зылъащӏысар, псоми зыхахар зы хъыбар гуэр, зыхамыхыпхъэ гуэр зыхужаӏэр арат. Амыхъуамэ зыхахыпхъэмэ, абы щхьа зыри жаӏэркъым.
Гурыӏуэгъуэщ, адэкӏэ дыкӏуэнщи, мыри пэжым хуеймэ, хэкӏуэдыкӏ жыпӏэу жысӏэнукъым псалъафэхэр, ауэ щӏалэгъуалэ нэхъ къыдэкӏуэтейхэм ямыщӏэнкӏэ хъунущи, ахэм папщӏэ жытӏын, Батэ гъэшынымрэ Батэкъутэ гъэшынымрэ.
Батэ гъэшынымэ плъагъурэ иджы мыр контекст зыхэтым елъытауэщ. Батэр егъэш жыпӏэм ущытхъууи къыщӏидзынкӏэ хъунущ. Лэжьыгъэфӏ ещӏэ, лэжьыгъэ куэд елэжь жыпӏэу. Итӏанэ ауаныщӏэуи ӏуэху куэд зымыщӏэм, куэд зыхузэфӏэмыкӏым щхьэ Батэр егъэш жаӏэу кавычкэм дэт жыхуаӏэм хуэдэу ауэдэуи къагъэсэбэпынкӏэ хъунут. Аращи, зэрыпхужаӏэм елъытаурэ. Гурыӏуэгъуэщ.
Езы Батэ псалъэр бэр. Ну, куэдырагъэнщ къикӏыр. Атӏэ, атӏэ, куэдым епхащ, куэд епхащ. Куэд ещӏэ, куэд хузэфӏокӏыу, абы синоним папщӏэу къэбгъэсэбэп хъунущ. Мы мыдрейуэ къыкӏэлъыкӏуэ псалъэр ботаникэщ, къэкӏыгъэм теухуа ӏуэхущ, ауэ теухуа ӏуэхуми мыри нобэ къэтпсэлъам арат щӏыжысӏам зы щхьэусыгъуэ иӏэщ, Борис, батыргъэн жыхуиӏэ псалъэращ. Батыргъэныр иджы урысыбзэкӏэ занщӏэу жытӏэнщи, борщевик жыхуаӏэрат. Батыргъэныр удз ежьужьщ, узыхуэмей удзщ, къэкӏыгъэщ. Удз жыпӏэну ищӏа иджыри ауэдэу, лъагэу мэкӏ, метрэ ныкъуэм нэсыхункӏэ нэхъыби щыхъу щыӏэу, мис ауэдэу. Аращи, итӏанэ мыбы батыргъэным хэлъырат. Батыргъэным и лъэдиймкӏэ Мо шэм ещхьу хужьыфэу псы къож, зыгуэркӏэ къыпыбгъэжмэ е зыгуэр умыпщӏыу щытмэ. Иджы мис а шэр къыптеткӏуауэ щытмэ, шэ жыхуэсӏэр, шэм ещхьщи шэ жыхуэсӏэр. Мис ар къыптеткӏуамэ, лы цӏыну щӏа уӏэгъэ къыптрещӏэри, куэд дыдэрэ кӏыжыркъым. Мы Батыргъэныр итӏанэ нобэ къэтпсэлъам арат щӏыжысӏахэм ящыщщ. Мыбы Батыргъэнри лӏэужьыгъуэ зыбжанэ хъуу си гугъэ. Мис а дыджу фэбжь къыхэпхынкӏэ мыхъуу щымыту, батыргъэнхэм я зыхэзым Замудин зэ зы фильм гуэр Гъукӏэм щыӏэщ, батыргъэным къамыл къыхихыу зэрепщэ. Батыргъэным и кур нэщӏщи, Нтӏэ, нтӏэ, нтӏэ, зэ жысӏаӏэ, лъэдийр лъэдий гъумщ абы. Нтӏэ. Нтӏэ, мис ар къраупщӏыкӏыу, ягъэгъущу, ягъэгъуу-щэ, а и кури мис ауэду, а кур жысӏащи, кунэщӏу ауэду къонэри-щэ? Ауэдэу мис и кур быдаӏэми щӏэ, ар нэщӏу къонэри, къамыл зэрыпщэ ӏэмэпсымэ жыхуэсӏэр. Апхуэдэ къыхэпщӏыкӏ хъуну щӏэкӏынщ икӏи къыхащӏыкӏ. Замудин къыхащӏыкӏыу жеӏэ, ауэ абы и къыхэщӏыкӏыкӏэм зы хабзэ гуэрхэр иӏэщи, Уэ зэрыжыпӏащи, тӏэкӏу мыхъуу, уеӏэбрэ сытрэ укъису щытмэ, игъащӏэ къамылыр жыпӏыжыну щӏэкӏынукъым, аращи, и пӏалъэ умыщӏэу ухыхьэ хъунукъым. Апхуэдэу ухуэмысакъыу щытмэ, фэбжь хэпхын. Псо, ари зы этнографие цӏыкӏут, бзэм къыдэкӏуэу. Акӏэ дыӏэбэнщи, Бацэ щӏагъыл жи,
Бацэ щӏагъылыр иджы щӏэ мыбыр зыхужаӏэу щытар мэл гъатхэ пасэу ща, иджыри щӏымахуэм игъэуэдыкъуауэ, лы зытилъхьэнуи хунэмысауэ гъатхэ пасэу яукӏым-тӏэ абы апхуэдэу и лыр моуэ дауэ жыпӏэн апхуэдэу лы куэди къыхэмыкӏыу, итӏанэ и лыри ауэдэу ӏэфӏ дыдэу щымыту щытар. Мис аращ ар зыхужаӏэр. Дауэ жысӏэн, езы мэлым и лым темыухуауэ

Башдэкъузэ щӏын, жи.
Башдэкъузэр итӏанэ сэ нэхъыбэу зэрыжаӏэр Баштекъузэр. Баштекъузэкӏэ.
Нтӏэ, тӏуми къарыкӏыр зыщ абы, ауэ башдэкъузэри, баштекъузэри зыгуэрыр залымыгъэкӏэ уи унафэ щӏэгъэтын, уи унафэмкӏэ гъэпсэун, мис апхуэдэу гугъуегъэхьын хуиту мыгъэпсэун, мис апхуэдэу къикӏыурат.
Псо, акӏэ аргуэру зы псэлъафэ, а башыр хэту, башкӏэ къраудми ищӏэкъым, жи. Зыри хищӏыкӏкъым, жиӏэурэ а башкӏэ къраудми ищӏэкъым жыхуиӏэм. Зыри хищӏыкӏкъым.
Гурыӏуэгъуэщ. Акӏэ, башыр пкӏэм дэдзеижын.
Башыр пкӏэм дэдзеижын жиӏэу щытмэ, мыр унагъуэр къулейсыз хъун жиӏэу мис аращ нэхъ и мыхьэнэр. Иджы Башыр пкӏэм дэдзеижынымрэ къулейсыз хъунымрэ сыткӏэ зэпха жыпӏэмэ, мыпхуэдэу уегупсыс хъуну мыбы. Баш жыхуиӏэр иджы ӏэщ унагъуэм итмэ, ар баш ухуейщ ар бгъэхъун щхьэкӏэ, ар зепхуэн щхьэкӏэ. Иджы унагъуэм ӏэщыншэу къэнамэ, а башри хуэмеиж хъууэ пкӏэм драдзеижауэ Мэлыхъуэ баш, ӏэщыхъуэ баш хуэдэу. Мы псалъафэм щыщу зы псалъэ иджыри пкӏэ жыхуиӏэр къикӏыр сыт, Борис? Пкӏэр
унащхьэр кӏуеджэ дэ. Дэ пкӏэунэ жыдоӏэ ди лъэныкъуэм. Пкӏэунэ, да, пкӏэри е пкӏэунэри зыщ. Адэкӏэ дыӏэбэнщи, Бэдэкӏий, жи, Бэдэкӏий, мыхабзэу, зы псалъэмрэ псалъафэмрэ.
Бэдэкӏийр мыдэ жьы жери итщ, ауэ сэ зэрыжьым нэмыщӏкӏэ иджыпсту мыр мис мо Черкес жыхуэтӏэ, мо Къэрэшей-Шэрджэсым ис адыгэхэм я дей нэхъ зэтенауэ щыӏэщ. Аращи, жьы жумыӏэу диалект псалъи жыпӏэ хъуну мыбы щхьэкӏэ. Ауэ къикӏыр мис мыбы итра, жьы нахуэм, къехьэкӏ-нехьэкӏ хэмылъу жыӏэу, мис апхуэдэу къикӏыуращи. Мыр, си гугъэмкӏэ, мыбы негативуи, позитивуи, ӏейуи, фӏыуи уеплъ хъуну мыбы, сыту щытмэ. Ну, щӏа, къехьэкӏ-нехьэкӏ хэмылъу, игум илъыр къыбжиӏэм, ар зы лъэныкъуэкӏи фӏыщ. Ауэ и жьэм къихь къимыгъанэу, сытри къыптрипӏэу щытмэ, абы щыгъуэ щӏагъуэ. Аращи, еплъыкӏитӏ иӏэнкӏэ хъуну мыбы. Контекст зыхэтым теухуауэ. Абы итӏэ апхуэдэу еплъыкӏитӏу уеплъ хъуну къыщӏэкӏын. Упсо.
Мыдрейу бащырбэ жери зы псалъэ хэтщ. Бащырбэр иджырей птулъкӏэ жыхуэтӏэра? Бащырбэр нэхъ жьы хъуауэра щӏэмыхъуа? Бащырбэр иджы хуэдэу абдж птулъкӏэу щытагъэнукъым. Бащырбэр япэм псалъэм папщӏэ фэлъыркъэб жари къагъэкӏыу мис а фэлъыркъэбыр мис апхуэдэу ягъэгъурэ и кур Кърахрэ, мис ар птулъкӏэ папщӏэу къагъэсэбэпу щытащ, щхьэӏупӏи хуащӏыжу. А итӏанэ зы мыхьэнэ зыкъоми иӏащ иджы ар, мис а фэлъыркъэб жыхуэтӏэм, абы итыр, мис апхуэдэу щӏыӏэу ипкӏамэ, щӏыӏэу куэдрэ иту, къэмыплъу, мис апхуэдэу апхуэдэ мыхьэнэ икӏ иӏащ абы. Иджыпсту термос папщӏэу, иджыпсту термос жыхуаӏэм хуэдэу. Пасэрей термос.
Бащырбэр мис а фэлъыркъэбым изопх сэ. Мис а фэлъыркъэб апхуэдэу птулъкӏэ папщӏэу къагъэсэбэпу щытам. Упсэу акӏэрэ, акӏэрэ къыкӏэлъыкӏуэ псалъэр баш гъалъэ жи. Баш гъалъэр мыбы щхьэкӏэ, мы сабий джэгукӏэ, щӏалэ цӏыкӏу джэгукӏэ, сабий джэгукӏэу. Хъыджэбз цӏыкӏухэр мыбы джэгуу щытакъым. Цӏампӏыри жаӏэ, цӏампӏыри жаӏэ мыбы щхьэкӏэ, диалекту. Дэ ди лъэныкъуэмкӏэ псалъэм папщӏэ, цӏампӏырэщ щыжаӏэр мо Джылахъсей лъэныкъуэмкӏэ, Лэскэн район лъэныкъуэмкӏэ. Мыр сэ си ныбжьым къриубыду мы джэгукӏэр щыӏэжакъым, ауэ Мафӏэдз Сэрэбий итхыжауэ сабий джэгукӏэхэр жыхуиӏэм, абы Нэхъ жьыкӏэфэкӏэхэм а зэманым яжы жригъэӏыжурэ сабий джэгукӏэ зыкъом итхыжауэ тхылъу щыӏэ. Мис абы мыри хэтщ. Мыр и теплъу щытар бжэгъу кӏэщӏ щӏым хэукӏауэ, абы и щӏыӏум баш упсам зы мыхуэдэу тралъхьэжти зэпрууэ, ар еуэурэ ягъэлъеуэ, ар ягъэлъея нэужькӏэ абы гупитӏу загуэшти щӏэ, мис а ягъэлъеяр Абыхэм баш яӏыгъымкӏэ зыгуэрым къеуэу къигъэлъеижын хуейт сытми, мис апхуэдэ лӏэужьыгъуэ джэгукӏэу щытауэра? Уи ныбжькӏэ урихьэлӏэжакъымэ? Сэ си ныбжьым ар къриубыдакъым. Къриубыдакъым. Дэ пыӏэкъуэдзэти, сэ сщӏэрэ нэгъуэщӏ сыт дызэджэгуу щытахэр ди зэманым. Ауэ мыхьэр щыӏэжакъым. Пыӏэкъуэдзэм и джэгукӏэр дауэ, Борис? Пыӏэкъуэдзэр хъурейуэ къотӏысэкӏыр абыми щӏэ? А джэгухэм ящыщ зым зыгуэрым и пыӏэ къещтэри, мыхуэдэу а хъурейр къикӏухьурэ къикӏухьурэ зыгуэрым и щӏыбагъымкӏэ а пыӏэр къыдедзэ, зыдидзам имылъагъун хуэдэу. Аращи, ар адэкӏэ кӏуэуэ къекӏуэкӏыу абы къэсыжыхункӏэ а зыкъуадзам къилъагъуу къыщымылъэту щытмэ, Абы а пыӏэр къищту абы пыӏэр адэкӏэ къуидзэн хуейщ, мыдрейр абы и пӏэ итӏысхьэн хуей. Мис ахуэдэу джэгуу щытар. Батырыбжьэр.
Батырыбжьэ псалъэр къикӏыр сыт. Батырыбжьэ псалъэм къикӏыр гурыӏуэгъуэщ, ауэ езы Батыр псалъэр дауи жысӏэн, ди зэ ди бзэу зэрыщымытыр сощӏэри. Батыр псалъэр дауи тыркубзэщ. Нтӏэ, мыбы и пӏэкӏэ зы адыгэбзэ гуэр щымыӏэу пӏэрэ Борис? Мыр, мыр къикӏыу, мыхьэнэ дыдэр иӏэу.
Щыӏагъэнщ псалъэм куэд ӏейрэ къохъу, бзэм щӏэ езым хэт псалъэр игъэкӏуэду нэгъуэщӏыбзэ псалъэ къыхыхьэу. Ауэдэу куэд ӏейрэ къохъу. Аращи, дэри уегупсысу щытмэ, а батырым къикӏыр къикӏыу псалъэ димыӏэнкӏэ ӏэмал иӏакъым. Дауикӏ.
Аращи.
Лъэрызехьэ, къарууфӏэ, пелуанри жысӏэнути, пелуанри дыдейкъым. Сытми, мис ар къикӏыу зыгуэр ди бзэм хэтагъэнщ, ауэ иджыпсту абы и лъэужь дытеувэжыфыркъым. Аращи, Батырыр батырыбжьэу фӏэкӏа езы батыр псалъэ ди бзэм хэткъым, дэ пелуанщ жытӏэр, батыр жытӏэу щытакъым. Батырыбжьэ жытӏэмэ, мис а лӏыгъэр зезыхьам, Псом хуэмыдэу зауэ бийм пэщӏэту, мис апхуэдэу лӏыгъэ зезыхьам хуагъэфащэу щыта бжьэращ Батырыбжьэр. Щӏалэфӏыбжьэщ дэ хъуну, Хахуэбжьэ, Щӏалэфӏыбжьэ зыщӏэрэ? Щӏалэфӏыбжьэр плъагъурэ иджы, щӏалэфӏыбжьэр нэхъ убгъуар, щӏалэфӏыгъэр зыгуэр нэгъуэщӏ зауэм емылъытауэ щӏэ, нэгъуэщӏкӏикӏ. а фӏы гуэр къыбдалъагъункӏэ хъунущ. Мыр зэлъытар мис мыдрей къару, къарура зэлъытар, лъэкӏыныгъэ.
Гурыӏуэгъуэ. Мыдрейу бацэ пхъыжын жыхуиӏэ псалъафэр. Бацэ пхъыжыныр мыбы бацэ хэту щытмэ, Фӏыкъым. гугъэмкӏэ зэи фӏыкъым, дэ. Бацэ хэту щытмэ, аращи, занщӏэу гурыщхъуэ уегъэщӏ. бацэм. Бацэ пхъыжыныр мес мо нетӏэ жытӏа устым бацэм телъытауэ бацэ щӏагъыл жыхуиӏэм абы тӏэ уэдыкъуа сыт жыу къикӏу араӏэ. Иджы мыбы бацэ пхъыжын жиӏэу щытымэ Абы хуэмыкӏуэу-щэ, къулейсызыгъэм къыхэкӏыу уи псэукӏэ нэхъыфӏ хъужын жыу къикӏыура? Бацэм укъыхэкӏмэ, уи ӏуэхур фӏы хъужыура? Бацэм ухэтмэ, щӏагъуэ. ӏуэхур щӏагъуэкъым. Атӏэ. Иджыри бацэ хэту зы псалъэ Бацэд, жи, Бацэд мастэ. Бацэд мастэр, мастэшхуэ жиӏэу нэгъуэщӏуи жыпӏэ мэхъу. Аращи, мыр. Хьэпшыпышхуэ гуэр зэ. Мастэ цӏыкӏукӏэ бдыну кӏыхьлӏыхь хъууэ сыту щытмэ. Е, мастэ цӏыкӏу пэмылъэщыну. Нтӏэ, пэ, е пэмылъэщыну, нтӏэ, мис ахуэду мастэпэбдз жари нэгъуэщӏ зыгуэри щыӏэ, мис а вакъэ сытхэр япэм нтӏэ, хъыдан вакъэ сыт ящӏмэ, ирыщӏаду-щэ, фэми пхыкӏыу, сытми пхыкӏыу, мыкъуту, нэхъ быду, мастэпэбдзу мыри, мис ахуэду мастэ быду, нэхъыбэм пэлъэщу, ахуэду щытыну хуейуэ ара? Упсэу, Борис, мыдрейу. Мы псалъэри зэрымыадыгэбзэр сощӏэ, ауэ бащлъыкъ жыхуиӏэ псалъэр Бащлъыкъ нобэ- псалъэ. Нтӏэ. Башыр ар щхьэ жиӏуращ тыркубзэкӏэ. Мыбы шэч хэмылъу дэ мыбы и пӏэкӏэ щхьэрыхъуэныр диӏэщ. Щхьэрыхъуэ, нтӏэ, ар жуза- ар жузгъэӏэнурат. Щхьэрыхъуэныр диӏэщ. Мис мо нетӏэ Батырым и пӏэ итар тщӏэжкъым жысӏаӏэ, мыр ди насыпти иджыри дыдей къэсащ щхьэрыхъуэныр, псом хуэмыдэу мо кӏахэмкӏэ. къыщагъэсэбэп иджыри а щхьэрыхъуэныр. Аращи, мы бащлъыкъыр мыбы зэкӏэ къытекӏуэпакъым жыпӏэ хъуну дэ ди псалъэм. Сытми, нэхъ адыгэбзу бащлъыкъым и пӏэкӏэ щхьэрыхъуэныр къэбгъэсэбэпмэ нэхъ тэмэмщ. Щхьэрыхъуэныр нэхъ адыгэбзэщ икӏи, мис иджы урыс-адыгэ псалъалъэ иужь дыдэу къыдэдгъэкӏым-щэ, щхьэрыхъуэну зэддзэкӏа башлыкыр. Фӏы дыдэщ Тэрэзщ Сыри фӏыгъ. къащтэ бащлъыкъыр, ди ди закъуэкъым, ауэ дэ адыгэбзэкӏи ар щхьэрыхъуэну зэддзэкӏыжат. Иджы, Борис, мис мы, мыр иджыпсту къэтпсэлъар фӏэгъэнапӏэ сщӏынщи, щхьэусыгъуэ сщӏынщи, зыгуэркӏэ сыноупщӏынщ. Мис мы псалъэм папщӏэ адыгэбзэмрэ ну, тырку бзэхэмрэ къапщту щытмэ, нэгъуэщӏ бзэ гуэр пӏурылъу, а лъэпкъитӏым ущымыщу зы пхьэпшып гуэр къы- къэпощтэ, мис иджыпсту бащлъыкъыр. Иджы бащлъыкъымрэ щхьэрыпхъуэнымрэ къапщтэмэ, бащлъыкъыр нэхъ къэпсэлъыгъуафӏэу къыщӏэкӏынщ хамэм щ- нэхърэ, хамэм щхьэкӏэ. Аращи, нэгъуэщӏ бзэм щыхыхьэнум де а псалъэр бащлъыкъыр нэхъ къэпсэлъыгъуафӏэу зэрыщытымкӏэ, нэгъуэщӏ бзэкӏэ. Ар адрей бзэм нэхъ хыхьэну къыщӏэкӏынщ щхьэрыпхъуэным нэхърэ. Иджы щхьэрыпхъуэныр жыпӏэну щытмэ, шхарухон жыпӏэн хуеинкӏэ хъунущ урысыбзэкӏэ. Ауэдэу жыпӏэ нэхърэ башлык жыпӏэу щыт нэхъ къэпсэлъыгъуафӏэ мэхъури, практически убгъэдыхьэм мы ӏуэхум бащлъыкъыр нэхъ токӏуэ мыбдеж-мыбдей, нэхъ къэпсэлъыгъуафӏэщи. Пэж жысӏэр? Абы шэч хэлъкъым. Дэ ди бзэр мис мы псалъэм папщӏэ урысхэм декӏэ гурыӏуэгъуейуэ къэпсэлъыгъуейуэ.
Къэпсэлъыгъуейщ, тӏэ. Щытым къыхэкӏкӏэ, дэ ди бзэм къыхэкӏыу абы хыхьэр апхуэдэу куэд хъуркъым. Хыхьахьэрикӏ къыпхуэмыцӏыхужыным хуэдэу зэрахъуэкӏ.
Къазэрызэхахым елъытауэ-щэ, ар езыхьэр хуейуэ ауэдэу ящӏураӏым. Къахуэпсэлъкъым. Къахуэпсэлъкъым, къазэрыгурыӏуэкӏэ жаӏэуращ, ауэ. Дауэ щымыту щытми, а къащта псалъэхэри къыпхуэмыцӏыхужыным хуэдэу нэгъуэщӏу жаӏэ. Мис псалъэм жыжьэ дынэсынкъым. Щхьэлыкъуэ Шалушкэ жари, Шалушкэм дэ дыхуагъэкӏуэжауэ иджы, дэри.
Адыгэбзэкӏэ Шалушкэ жыдоӏэ. Адыгэхэми Шалушкэ, мес Щхьэлыкъуэ дэс фызыжьхэм Шалушкэ сыщыщщ жиӏэнущ ипсту. Аращи, плъагъурэ, бзэм пэж дыдэу. А тыркубзэхэр и фонетикэкӏи сыткӏэ апхуэдэу макъ куэд хэмыту, нэхъ къыгурыӏуэгъуафӏэу щытщи, абы и лъэныкъуэкӏэ а тырку псалъэхэр нэхъ къэщтэгъуафӏэуи къыщӏэкӏынущ. Дэри ауэд тыркубзэ псалъэ къыщӏыхыхьэм апхуэдэ щхьэусыгъуэ иӏэщ. Къыщӏыхыхьам иджы къыхыхьэжыркъым, ауэ япэм къыхыхьу щӏыщытам. Псо, ари куэду гурыӏуэгъуэщ. Мыдрейуэ бэдолэ жи. Бэдолэр фарсиу пӏэрэ жызоӏэ, осетинбзэ?
Бэдолэри дэ ди псалъэкъым, абы шэч хэлъкъым, ауэ иджыпсту бэдолэр. Кӏэлын пырхъуэ жи кӏэлындор. Къыжызыӏар Гомыст, Черкес жыхуэтӏэ ара атӏэ моуэ? Хьэжрэтымкӏэ щыӏэхэм. Къэрэшей-Шэрджэсым, да, мы Джылахъстэней лъэныкъуэмкӏэ пырхъуэ жаӏэ. Мыдрей Бахъсэн лъэныкъуэмкӏэ а пырхъуэри жаӏэкъым. Аращи. Сенэ жаӏэнкӏэ хъун урыс псалъэ. Сенэ. Сени, сени, сени, да, сени. Урысым дыхахьауэ сенэри хэтщ ди псалъэм. Псалъэм папщӏэ, ипэкӏэ къыдэкӏа ди нэтыным зэрыжытӏащи, коридор жыхуиӏэ псалъэр мис мыдей кӏэлындоруи сыту къапсэлъу урохьэлӏэ, ари хагъэшыпсыхьауэ адыгэбзэм.
Кӏэлындорыр, нтӏэ, иджы плъагъурэ, дэ ди пэжырытхэ хабзэмкӏэ урыс псалъэхэм я тхыкӏэм де дапхуэдэу хабзэ ягъэува? Иджыпсту ди бзэм къыхыхьэ псалъэхэм я псалъэпкъым дымыхъуэжу къыхэдгъэхьэн хуейуэ, ауэ тхыгъэ димыӏэ ипэ, къыхыхьахэр.
Нэхъ пасэу къыхыхьахэр а къызэрапсэлъым хуэдэу тхын хуейуэ. Абы ехьэлӏауэ мы кӏэлындорыр шэч хэмылъу а революцэм ипэкӏэ тхыгъэ димыӏэм, щыдимыӏэм щыгъуэ урысым къытхахьа псалъэщи, мыр кӏэлындор хъуащ. Иджыпсту нэгъуэщӏ псалъэ гуэр къыхыхьэмэ, иджы апхуэдэу дыхэӏэзэщӏыхьыну ди пэжырытхэм идэркъым. Сэ абыкӏэ сарэзыкъым, си щхьэкӏэ псалъэ къапщтэр уи бзэм и фонетикэм къыхэзэгъэн хуей, ар уи псалъэ хъун щхьэкӏэ. Ауэ апхуэдэ хабзэ ягъэувауэ щытщи, абы и лъэныкъуэкӏэ махуэ къэс зыгуэр псалъэщӏэ къожьэ, иджы а псалъэщӏэхэр къыдэзыт бзэм зэрыхэтым хуэдэу, Тхыурэ абы я процент бжыгъэ нэхъыбэ хъухункӏэ ди бзэр нэхъ, дауэ жысӏэн, бзэм и къабзагъэр нэхъ мащӏэ мэхъу. Псалъэм папщӏэ, нобэрей гъащӏэм щыщу, нобэрей гъащӏэм къыдэкӏуэу лъэщу ди бзэм къыхыхьа псалъэ компьютер жыхуиӏэр инджылыбзэкӏэ, нтӏэ къыздикӏар инджылыбзэращ езы псалъэри, компьючер жаӏэ езы инджылызхэм. Иджы а инджылызым компьючер жыхуиӏэр къищтэри урысым компьютер ищӏа. Нтӏэ. Дэ компьютерми демыплъу урысыбзэра нэхъ къытлъэӏэсри, урысыбзэм къыхэтхри, урысым зэрыжиӏа дыдэм уэду компьютер жытӏэри хэдгъэхьа. Ди пэжырытхэ жыхуэсӏэм ипкъкӏэ ауэду дотхыр. А дэ тхузэфӏэкӏынуращи, псалъэухам щыхыхьэм дей Падежкӏэ тхъуэжынум компьютерым, компьютерыр, компьютерхэр куэд бжыгъэ зэщӏыр, ауэ, езы псалъэпкъ жыхуэсӏэмкӏэ абы ухэӏэзэщӏыхьыну ухуиткъым. Дэ псалъэм папщӏэ ко жытӏу дэ жытӏэркъым ар. Урысми ко жыӏэу жаӏэкъым, пэжым хуеймэ а жаӏэр, ауэ, абыи апхуэдэ пэжырытхэ яӏэщи, абы о-уэ ятх. Ауэ

Дэ ди бзэ псалъэ жыдэхъуну ди Дани. Адыгэбзэ, адыгэбзэ тщӏа? Адыгэбзэ дыдэ хъуа щыдэхъуну ди Дани. Ей, адыгэбзэ, улъэщ, улъэщ. Ахьеими сылъэщ. Сымылъэщамэ, апхуэдиз псалъэрэ псэлъафэкӏэ сызэхэтынт. Адыгэ и быну сызэхэзыхыр жысӏэм федаӏуэтэмэ, лъэщ фыхъужтэкъэ?